Dia dhaoibh a pháistí! Domhnach ar ais anseo agus inniu, an scéal atá á léamh le chéile ná Don Quixote le Miguel de Cervantes. Seanscéal ón Spáinn, ceann greannmhar so

agus ba é an Leabhar Breac a d'aistrigh is a d'fhoilsigh é as Gaeilge. Clasaicí beaga bídeacha, Don Quixote. Fadó bhí seanfhear uasal ina chónaí i La Mancha sa Spáinn. agus Don Quixote ab ainm dó. Bhí seanchapall agus madra aige, triúr searbhóntaí agus teach a bhí lán de leabhair. I leabhar amháin bhí scéal faoi ridire. Théadh an ridire ar chapall ar fud na tíre ag cur ruaige ar dhragan is ar fhathaigh agus ag teacht i gcabhair ar mhná óga. Ba é sin an leabhar ab ansa le Don Quixote. Go deimhin, chaith sé an oiread ama ag léamh leabhar faoi ridirí go raibh sé beagnach dall. Féach ansin, na searbhóntaí ag obair is an seanchapall agus Don Quixote agus na leabhair go léir á léamh aige. Lá amháin, shocraigh Don Quixote go mbeadh sé féin ina ridire. Ghléas sé é féin i seanchóta meirgeach armúir, chuir sé diallait ar a sheanchapall agus in airde leis, i bhfad uaidh, chonaic sé teach mór. Caisleán an Rí, ar sé leis féin. Chuaigh sé go doras an tí agus dúirt sé go mba mhaith leis go ndéanfadh an Rí ridire de. Dar ndóigh ní caisleán a bhí ann ar chor ar bith ach teach ósta. Tháinig an t-óstóir agus na freastalaithe amach agus cheap siad gur mhór an spórt é an seanfhear caoch. Lig an t-óstóir air gur rí a bhí ann, leag sé claidheamh ar ghualainn Don Quixote agus rinne sé ridire de. Féach, is na daoine go léir ag magadh faoi. Bhí Don Quixote an-sásta leis féin ansin. Bhí sé ina ridire ceart faoi dheireadh. Chaith sé an oíche sa teach ósta agus, an mhaidin dár gcionn, nuair a bhí a bhricfeasta ite aige tháinig an t-óstóir chuige le bille le híoc. Ní raibh aon airgead ag Don Quixote le híoc as an lóistín agus a bhricfeasta. Ní raibh an t-óstóir agus na freastalaithe ag gáire faoi níos mó. Ruaig siad amach as an teach ósta é agus lean siad go feargach síos an bóthar é. Ó féach orthu ag tabhairt amach agus ag rá Nach bhfuil sé ag rith go tapaidh ansin? Féach air! agus a chapall in éineacht leis. Ar an mbóthar do Don Quixote Casadh fear beag ramhar air a bhí ag marcaíocht ar asal. Sancho Panza an t-ainm a bhí air. D'inis Don Quixote dó gur ridire cáiliúil a bhí ann féin ach go, nach raibh, aon ghiolla aige. Dúirt sé le Sancho Panza go dtabharfadh sé oileán mar luach saothair dó dá mbeadh sé sásta bheith ina ghiolla aige. Dúirt Sancho Panza go mbeadh sé breá sásta leis sin

Ní fathaigh iad sin, arsa Sancho Panza, is muilte gaoithe iad. Ach bhí Don Quixote imithe leis ar a sheanchapall ar cosa in airde. Dhírigh sé a shleá ar an gcéad fhathach agus thug sé fogha faoi. Bhuail an tsleá faoi sheol an mhuilinn gaoithe, thosaigh an seol ag casadh sa ghaoth agus crochadh Don Quixote amach as an diallait agus in airde san aer. Thit sé ina chnap ar an talamh. Bhí Sancho Panza bocht trí na chéile. Féach é dul suas san aer. Tar éis tamaill eile marcaíochta tháinig siad ar chaoraí ar thaobh an bhóthair. Féach! arsa Don Quixote. Tá an dá arm sin ag réiteach le cath a throid.

Tá sé beagáinín caillte nach bhfuil? Bhí Don Quixote bocht ag tarraingt trioblóide air féin i ngach áit a ndeachaigh sé, agus bhí a chairde ag éirí imníoch faoi. D'iarr siad air dul abhaile ach ní raibh Don Quixote sásta é sin a dhéanamh. Ar deireadh D'imir siad cleas air. Chuir siad bean ina dhiaidh agus í gléasta mar bhanphrionsa agus d'iarr sí cabhair air. Nuair a tháinig sé i gcabhair uirthi dhún sí i gcás iarainn é agus thug a chuid cairde leo abhaile é. Gheall Don Quixote bocht go bhfanfadh sé sa bhaile agus nach n-imeodh sé ag ridireacht go deo arís. N'fheadar an ndéanfaidh sé é sin. Lá amháin tháinig Sancho Panza chuige agus leabhar aige dó. Leabhar a bhí ann faoi Dhon Quixote féin agus faoi Shancho Panza agus faoi na heachtraí uaisle ridireachta a bhí acu beirt. Nuair a chonaic Don Quixote an leabhar tháinig fonn air filleadh ar an mbóthar arís. Chuir sé diallait ar a chapall agus d'imigh an bheirt acu leo arís. Leabhar faoi. Tá sé réidh le mbóthar a bhualadh arís, nach bhfuil? Ar an mbóthar dóibh tháinig siad ar thriúr cailíní ag marcaíocht ar asal. Féach thall, arsa Don Quixote le Sancho Panza, sin í an banphrionsa álainn Dulcinea. Ní fheicimse aon bhanphrionsa, arsa Sancho Panza. Ní fheicimse ach triúr cailíní ar asal. Chuaigh Don Quixote chomh fada leo agus d'inis sé do dhuine de na cailíní go raibh sé i ngrá léi. Chuir an cailín an ruaig air. Gan amhras, ar sé leis féin, tá sí curtha faoi dhraíocht ag duine éigin agus ní aithníonn sí mé. Tháinig Don Quixote agus Sancho Panza chuig caisleán agus thug siad cuairt ar an Diúc agus ar an mBandiúc a bhí ina gcónaí ann. D'inis Don Quixote don Diúc is don Bhandiúc faoin draíocht a cuireadh ar Dulcinea bhocht. Níl ach aon leigheas amháin air sin, arsa an Diúc, agus é ag magadh faoi. Chun an draíocht a bhaint den bhanphrionsa caithfidh tú sciúrsáil a thabhairt do do ghiolla. Cé go raibh Don Quixote sásta é sin a dhéanamh ní raibh Sancho Panza sásta ar chor ar bith agus d'imigh an bheirt acu leo go míshásta. Ar deireadh bhí muintir Don Quixote ag éirí imníoch faoi arís. Ghléas siad fear óg mar ridire agus chuir siad amach ar thóir Dhon Quixote é lena mhealladh abhaile. Nuair a chonaic Don Quixote an ridire óg chuige d'iarr sé comhrac aonair air. Dúirt an ridire óg go dtroidfeadh sé leis ach dá mbuafadh sé go gcaithfeadh Don Quixote a chuid ridireachta a chur uaidh agus filleadh ar an mbaile. Throid siad agus fuair an ridire óg an ceann is fearr ar an seanridire agus rinne Don Quixote mar a gheall sé. D'fhill sé ar an mbaile agus ar na leabhair agus níor chorraigh sé amach arís ó shin. Agus b'in scéal Don Quixote. Súil agam gur thaithin sé libh agus ag tnúth bualadh libh arís don chéad scéal eile.